dáiríre, domsa, d'Eorpach ar bith, ní hiad scéalta Mheiriceá, ní hé nuaíocht Mheiriceá an scéal mór inniu ach nuaíocht an Ríocht Aontaithe, nó na Ríocht Aontaithe, áit a raibh oll. toghchán inné agus inar éirigh leis an bPáirtí Coimeádach ní hamháin a suíocháin a choinneáil ach cur leo agus siad Páirtí

tuairim is 35 suíocháin, cibé, níl fágthaí ag na Lib Dems anois ach sé shuíocháin, sé sin, suíocháin. Tá níos mó suíocháin anois ag an DUP, slán an scéalaí! ná na Lib Dems, agus is deacair a thomhais go bhféadfaí na LibDems a fheiceáil ag tíocht ar ais arís, ach cén sórt amaidí uathu go ndeachaigh siad isteach i gcomhrialtas leis na Coimeádaigh, as ucht Dé. Ní fhaca mé dhá pháirtí chomh fada an, bhuel, d'fhéadfaí páirtithe eile a fheiceáil níos faide óna chéile ach níor dís nádúrtha iad agus is iad ba léir sin do phobal na Ríochta Aontaithe. Cibé, scéalta móra na Stát Aontaithe, uimhir a haon, tá cúirt achomhairc i Nua-Eabhrac tar éis tabhairt le fios go bhfuil clár bailiú sonraí de chuid an NSA, an Áisínteacht Náisiúnta Slándála, in aghaidh an dlí, agus tá sé seo an-tábhachtach. Séard a bhí sa chlár seo ná an NSA ag bailiú eolais faoi ghlaochanna gutháin fud fad na Stát Aontaithe, beag beann ar na húsáideoirí ná cérbh iad. Agus thug an NSA le fios gur shíl siadsan go raibh an dlí ar a dtaobh, Mar gheall ar cén t-acht? Patriot Act. Ritheadh beagnach díreach i ndiaidh ionsaithe an aonú lá déag Meán Fómhair 2001. Diaidh ar ndiaidh tá Meiriceá ag. teacht chuige féin, más féidir é sin a rá, tar éis chomh. níl mé ag iarraidh achrannach a rá, ach tar éis chomh slándáil dírithe agus a bhí an tír. Cibé, dúirt an NSA, dar leo, go raibh sé seo ceadaithe ag an dlí, go háirithe faoi Foráil 215 den Patriot Act, agus tá sé sách tábhachtach go bhfuil an Chúirt Achomhairc seo tar éis a rá go bhfuil an fhoráil seo den Patriot Act in aghaidh na Bunreachta, is cosúil gur rialú bunreachtúil é, i ndáiríre níl a fhios agam cén fáth, cad iad na fáthanna, cén chúis a bhí acu an clár seo de chuid an NSA a rialú. neamhdhleathach ach tá sé déanta acu. Scéal uimhir a dó, bhí anchuid agus is scéal tábhachtach é seo i Meiriceá mar gheall ar an méid sin daoine sa mheánaicme a úsáideann an t-idirlíon. Déarfainn níos mó ná pobal na hÉireann agus Is cosúil, de réir na n-eolaithe a bhfuil gach rud ar eolas acu, go háirithe eolaithe polaitiúla, go raibh úsáideoirí na meán sóisialta á bpólárú, sé sin go raibh siad á seoladh go dhá thaobh na hargóna seachas teacht a bheith acu, go sóisialta, ar dhearcthaí agus tuairimí eile. Is cosúil, ámh, nach fíor sin. Bhí na heolaithe seo á rá le fada, bhí, ar ndóigh, úinéirí Facebook agus Twitter agus a leithéid ag tabhairt le fios nárbh fhíor sin, agus tá an t-alt seo san iris cháiliúil Science tar éis tabhairt le fios nach bhfuil an tionchar sin ar dhaoine agus a ceapadh go raibh. Ba é an faitíos mór a bhí ar dhaoine Go raibh Facebook agus Twitter agus na meáin sóisialta eile ag coimhéad na scéalta a léigh tú agus na tuairimí a nocht tú agus ansin ag taispeáint scéalta duit a bhí mar an gcéanna. Mar sin, dá dtiúrfá le fios go raibh suim, bhuel, dá dtiúrfá le fios leis an clic go raibh suim agat sna scéalta faoi choimeádachas, D'fheicfeá níos mó scéalta faoi choimeádachas agus ní fheicfeadh tú scéalta liobrálacha níos mó ach is cosúil nach bhfuil, go mbraitheann rudaí níos mó ar na cairde atá agat sna meáin sóisialta ná ar aon rud eile agus níl daoine baileach An roghnaíonn tú do scéalta do chairde sna meáin sóisialta mar gheall ar do thuairimí polaitiúla nó mar gheall ar do chairde? Scéal suimiúil mar sin nach bhfuil na meáin sóisialta ag pólárú úsáideoirí idirlín nó mar a bhí daoine ag ceapadh go dtí seo. Scéal uimhir trí Scéal scanrúil. Baineann an scéal seo le Ebola. Is cosúil go raibh dochtúir in Atlanta darb ainm Ian Crozier galraithe, féadaim sin a rá, gur tholg sé Ebola agus gur cuireadh isteach san ospidéal é agus gur tháinig sé slán agus ligeadh amach as an ospidéal é Ach dhá mhí dár gcionn, céard a facthas ina shúil? Ebola. Bhí an tsúil, an t-aon tsúil lofa le Ebola agus b'éigean dóibh é a ligint ar ais isteach san ospidéal arís agus rud

nach bhféadfadh sé éinne eile a ghalrú leis. Scéal uimhir a ceathair, scéal suimiúil é seo freisin, scéal polaitíochta arís, ag baint leis an gcomhdháil. Tá an Seanad tar éis bille a rith tríd ag éileamh, a bheag ná a mhór, a ladar tionchar a bheith acu ins an próiseas síochána idir réimeas Obama agus an Iaráin. Faraor, caithfidh mé an rud seo a stopadh anois mar gheall ar an teileafón.